onye marụ na ọ nọ na-efe efe na-agbọ agbọ na-anyụ anyụ n'abalị atagbusịcha mmadụ n'amụsụ ya lekwe ezinụlọ m onye atakwala maka na ịta ama ata ọzọ i mekata tatakwa ada m nwaanyị otu i si taa ya nke ịta ya eh, ịta ya ọzọ ị gaghịzi atazi ọzọ n'ụwa gị maka na ntawa ga-atawa

maka na nwa gị nwoke na-ata amụsụ amarala onwe ya eh, eh, eh, Ugomma kpachara anya gị kpachara anya gị asị m gị kpachara anya gị asị m gị kpachara anya gị ọlụ nne otu i si buru ozu onwe gị bata na be m ya wụ di m nke hụrụ ị na-abịa kparị ee na-awụwa chọndụ ka nwatakịrị afọ asaa ọ wụ na i bughị ozu onwe gị pụọ ebe a m kụọ gị ihe tinker kụrụ pan ọ naanị gị ka ama zụtara n'obodo n'ụdịdị gị ka e ji akụ nnọọ ihe tinker atakwana gị di gị atala gị ata mụọ gị amụ gbọọ gị agbọ loo akpa uche gị anwụ mana ihe m chọrọ ịgwa unu unu gebanụ m ntị o ihe m bịara ịgwa unu ebe a bụ Ụwazuruike ị makwa na ụwa gị ga-ezu ike

nna anyị gịnị mere anọ m n'azụ ụlọ na-anụ oge ihe nara akwa aka asị m ka m sụọ akwa ọ gịnị mere nna anyị egbuna ụmụaka jide ha aka ọ gịnị ka ha mere ha aka ma ọ bụ ha ruo okwu m aka ọzọ ya aga m apịcha ha dum oke n'otu n'otu nna anyị ọ gịnị ka ha mere nna chineke ụtaba juru eju echi gara aga m mejuru ya ụgba nke dị ebe o meela abalị ise ha na-abịa wụrụ ya chineke jide ha aka biko mana nna anyị ị dịkwa sure na ọ wụ ụmụaka ndị ahụ ndị were anwụrụ egbuna ọ na m enwekwaghị eze ọ ya m amakwaghị otu ofe mmadụ na-atọ ee ana m asị gị jide ụmụaka aka kemgbe krismas ndị mmadụ na-enye m ego ana m eji ya tụrụ nkata ha nwere tụta anwụrụ ha na ya wụrụ nke m nke ha hụrụ ahụ ha ewu awụpụ biko jide ha aka mana nna anyị ihe mere m ji na-ajụ gị ma ị dịkwa sure ọ wụ ị ma na ụmụaka dị nwe obere ibeba m na-agba mụrụ John na ha mefune amamihe ga-eji anwụrụ eme ma ha ji na-anyụ potty ama onye na-edozi onne ha onne ha na-asị agaghị weta anwụrụ

achọrọ m na ajụjụ na ntị agachi unu ka onye n'ime unu were anwụrụ Ogbuefi ndị egbule eleghị anya ga-eji ụtaba mee ndị a nwere ka onye ga-eji ụtaba mee ị na-ajụzi m ajụjụ ngwa ị jụọna m ajụjụ gị asa agakwa ya ka onye n'ime unu were anwụrụ anwụrụ Ogbuefi ka onye n'ime unu were anwụrụ Ogbuefi ndị egbule ka ị mara na m atụ asị awụzi m onye asị
ị na-atụ asị st michael Holiness Michael ọmọ wọnyị asakwa ya anụ m sodo na-ewere anwụrụ ya unu gagharịsị mama Nkechi were ego na-aga arụ asụ ichekwa ya mba amefule gawụta m apịbịa apịbịa bịa ihe ama pịkasịtụ na mgbe m da na gị site ibite gbawa anwụrụ ka imi gị ji saa mbara ka imi efi onye imi efi bịa ị gbara ọkwa gị gba sapere m ike gị shut up gba sara m ike gị ebere gị bịa ị wụ nwa ọjọọ abịa gị n'ebe agwa gwe n'ebe agwa gị bi n'ebe agwa come on bịa dobe gị mme gị ihe ee

egwuregwu ọnwa ka ọwachi Chineke hei hei emere nụ m ndị obodo a gịnị nụ Ebube

ah, onye mere nke a emego alụ Ugomma hmm. kedu onye bịa zuru ewu m dọwara hie ka onye bịa zuru ewu m dọwara ebe a hai Amadịọha biko onye zuru ewu a wụọra m ya chain n'olu jota were ya gbajie ya oh, oh, oh, mụ wụ Ebube na-azụ ewu onye osi esi ebe o si bịa buru ewu m zụrụ gaa rie mbanụ Ebube mbanụnụ leda n'anya ewu nke a ahụhụ nke a were lee nke na-ebe n'ihe egwe ya ya wuru otu ewu a mụ na gị ihe niile niile anyị nwe ka e nyegoro ewu a ewu dị ime m che na ọ ga-amụ ejima m sị ya mụcha ka anyị buru ya wee jee Afọ Igwe ka e je ree ya hei hei hei hei ụmụ osu hei Ugomma onye zuru ewu a onye zuru ewu a arịghị ego ko n'ike mbe ọrụnye ọ kpachie ya ọ ga-akpachi ya akpachi ọ dị mma kedu na ihe m mere kedu na ihe m mere ụmụ obodo a unu wee ji na-akpụrụ m n'ọnụ biko ee ọ kwa m mee kịta a sị na Ugomma abịala onye sị na ihe ọma na ihe ọma adịghị mma ihe ọjọọ kpọchukwa ya ihu ụwa ebi ebi ụwa ebi ebi onye sị na m agaghị enwe aṅụrị na ndụ m chineke nna m ọkwa ya rubit onye ọbụla sị na m agaghị ara ndụ ọ ga-ebu m ụzọ were nwụọ ọnwụ ike
ka i si buru ewu na-abata n'isi ụtụtụ ọ gịnị gbasara gị ọ dị ka o nwere ihe na-arịgharị gị n'isi
ya m ga-ajụkwa gị ajụjụ n'ụlọ ọzọ ihe ọ pụtara kemgbe abalị ị pụ mmadụ ahụ gị anya gị abata n'isi ụtụtụ a ma buru ewu na-abata bịa
o nwere ewu furu ni ka o nwere ke nna gị nna gị ọkpọ a nọ na village o nwere ke ya furu ni nnukwa gị nnukwa gị ewu bịa na ewu a bụ ewu a were ya mere pepper soup ọkwa pepper soup dị ụtọ n'ihi na o nwere ndị bịara ndị na-abịa meeting ebe m ọ masị gị ga-ewere nnu were ghajuo ya ọ ga-ewere kedu aha ya Maggi ahụ i na-eji etinye n'ime ha were ghajuo n'ime the pepper soup mee ya ka ọ tọọ ụtọ ị na-anụ ihe m na-ekwu Shut up!
Shut up!

ị na-akwụgharị ka ka onye army si Burma lọta ndị ahụ jere Burma ha ka m mma ee ebube ndị ahụ jere the Burma ha ka di m mma o ọkwa kwuru sị na okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụ mana okenye nke gị nọ n'ụlọ ewu niile anwụchara Ọ gịnị mere ọ gịnị mere ọ gịnị ọkwa gịnị mere ọ gịnị mere i jegodi lee ada ahụ ada anyị nwaanyị ebere kee ka m ga-esi lee ahụ ada nwaanyị ebere kedu ihe m ji ahụ ebere eme o nweghị ihe i ji eme ị hụgo ahụ ebere ka ị hụ otu e si wee tụtụrụ ebere nwa gị nwaanyị tagidie mịa ya mịa ya ihe niile niile wụ ọbara nọ ya n'ahụ ebere ha na-emezi logologo n'enu enu mụnwa a tụtụrụ m bọrịa m ka ebe a na-abọ anụ ezi ọ wụkwa sọsọ m ụmụazị niile niile niile nọcha n'agbata obi anyị a niile kpata kpata kporogodo erichasịchala ha rie ha amụsụ eche ka m jụọ gị unu enweela ndị na-abọ anụ n'obodo a ndị na-ebe anụ unu enweela e nwekwara onye na-ebe anụ onye ahụ dịrị na-ere anụ nkịta ọbara na-asọ ụsọ ọ ụwa zuru ike ụwa nke nnọ ihe o ji ezuru anyị ike ewu ọ bịa ka tụtụrụ ọbara anyị mịkpọsị anyị agba ejegokwe m bie ejego m jee gwa ya na ya sepụkwa aka n'ụbọ ka ụbọ wee hapụ ibuteri ọrịa maka na ọ sị na ezinụlọ m ka ọ ga-anọ na-eperi na-abọkasị mgbọ lie ya elu hmm. abụnye m ya n'ajọ ọhịa ọ ihe m sị ka m bịa gwa gị maka ejere m bie ọ chụọ m ọsọ chụọ m ọsọ kpakpari orio m gbanata nsogbu adịghị mana ya hapụkwa ya hapụkwa ezinụlọ m aka ị nọ ebe a ghụrịsị ntị ghụrị ghụrị ghụrị ka atụrụ na-enweghị onye nche ewu anyị e zuru kemgbe abalị o nwere ihe i kwuru gbasara ya okenye ṅụjuru mmiri ara afọ ha ka gị nọ n'ụlọ onye ọzọ abịa bata gbanye aka vum buru ewu pịa laa kemgbe ahụ ị nọ nga a gbagbusi ụwa gị na kpekpekpekpekpekpekpe ọkwa ị ma ị ga n'ụlọ ụwa zuru ike ka m gwa gị kedu ihe ị na-enye onwe gị isi ọwụwa ka ị na-enye onwe isi ọwụwa kedu ihe bụ na m aga enye onwe isi ọwụwa hapụ ka a na-eme ya na-eme mba aga m enye onwe m isi ọwụwa mba aga m ekwe m na-enye onwe m isi ọwụwa n'ihi na ọwụ ngwere niile oke niile amusu niile ama agba ihe niile niile niile wu ihe e jiri wee dụọrọ arụsị nnọọ ha bịa n'ezinụlọ a ha ekwere m ike nyụkwasa m nsị n'isi nyụkwasa m akpara n'isi mba o ga-ebi iso ka m buru ekwe gagharịa n'obodo gakwa ihe nọ m n'obi nkịta ma ihe o ri ihe o ri na n'afọ ah. awem uche obi m oge ruo ah. ee eh?

wee na-akọsọ n'ụwa niile n'obodo niile ma n'afịa na mụnwa bụ ụwa zuru ike na-ata amusu ọkwa ị ma na ụbụrụ ụmụ nwaanyị dịka ụbụrụ ewu kacha na onye nke a mụ na ya bi ewu ka ya mma onwe ka ụbụrụ ewu ka ya mma ụwa zuru ike ọ nwoke ka ị bụ bịagorio ka m jụgodị gị ị na-ata amosu m sị ị na-ata amosu ana m ata amoosu wee sị ka m bịa kọwatara gị maka na okenye ada awa ibi anya anọ ana m ata amoosu wee sị ka m bịa gwa gị maka nwaanyị ada agbapụ n'ụlọ ma di ya amaghị ana m ata amoosu wee bịa sị ka m kọrọ ka ịkwa anyị mata ihe nje ọkwa ajụ ka m jụ ị nụ ihe m na-ekwu ị nụkwara ihe m na-ekwu kịta ọ bụ na nwunye gị nwunye gị abịaghị ọ ga-abịa bịa kọrọ ụwa niile otu ahụ o siri gbasa na m na-ata amoosu ọ bịa kwuo na m ada atazi amoosu o kwuo na m ada ata amoosu bịa kwuo na obi igwe na ndị ichie nye na kabinet ya kwuo na mụnwa bụ Ụwazuruike ada ata amoosu ma ọ bụ na o mehie o mehie eresi m gị na nwunye gị enwe n'ọnụ adaka
ntanta n'ewu ị ga-ata ego ezuru n'ori ị ga-ata ịtakwa anụ ezuru n'ori

ị mịkpọ ya ka m nwee ike jee ahịa echi ree ya were werezi ego ya were tibazi ebe m ji wepụta nke azụrụ azụ
ọkwa m gwara gị sị ma zụtara gị akwa ama zụtara na gị jọji eh? mana chekwe ka m gwa gị ị ga-edofukwa nke m ji nye ndị mitin eh?

achọghịkwa m ụdị ihe a emekwala ụdị ihe a ọzọ kekwanụ ihe ị bịara na nọdụ n'ala biko nọdụ ala ebe ka ihe mere obi agba obi agbafugo m ị makwa na echere m ọ wụ ndị ohi na-agagharị na obodo ahụ ọ ya mere m ji gba ọsọ ụdị ọsọ m gbara

ewu tara m igu n'isi ei Ụwazuruike butuonụ igu ka ewu hụ ụzọ ta igu n'ala ị ga-eburukwa ya n'isi ewu na-ata gị igu n'isi mmiri fara m n'eze
Ụwazuruike fapụ mmiri nọ n'eze were were mkpịsị fapụ mmiri nọ gị n'eze ka i nwee ike na-ahụ ụzọ egbuna hmm?
ọ gịnị mere o nwere onye anyị eme ihe mere achịcha ihu adịghị ọcha nwunye ebube bụ ugomma ya o tere mpaka ọ kwara m isi edeghị mmiri Ụwazuruike gịnị ka o mere nwaanyị eburugo afa m wee gbasaa n'obodo a niile kparara dum o nwe ihe ebubo na-ebo m na m na-ata ya amoosu na m na-ata ya winchi o mekatara sịkwuo na m na-ezukwu ya ma ori Chineke
Ụwazuruike ị ga-anọrọ ebe a na-akọrọ m ụdị ihe a

ọwa nọ n'ebe a kpọrọ gị amoosu hmm? kekwe ihe ị nọ na-ele anụ ka ọwụwọ ka onye ugomma anụ nọ n'ime efere a ugomma alaka ga kwụsị ka i si na-ele ihe anya ọ dịkwa gị ojige

ofu mbọsị enwe ga-aga ya ama nlata ya ji aka wọrọ mgbọ ọ mụrụ ya nna anyị egbuna ị bọọla chi nna otu ndị be gị ka ị bịa n'ụtụtụ udo ee eh, chọma nwa m ewu m ewu m zụrụ gbara agba buo ha ezuru ya ọkwa ewu a ka m chọga achọọna m ebe niile agachala m ogbe anyị a niile gacha gacha enweghị ebe m hụrụ ewu sị ka m bịa ebe a bịa lee ma enwe otu ewu si baa nga nwekwa ewu m hụrụ n'anya nwa na-ewu n'ebe a ya nakwa na akpa ewu
Egbuna Egbuna nọ ya anụ m olu unu n'azụ sị m bịa lee ihe megene ahụ ewu m ewu m zụrụ m zụrụ gbara agba m ewu m nyejuru afọ gbara agba ha ezuru ya ha ezuru ewu ọkwa ka m chọga ịha bịa Ebube hmm? ị rọtara anyị na nrọ n'abalị
Egbuna aghọtara m ihe ị kwuga ee olee olee otu i ji lecha nnọọ isi niile nọ na obodo a onwe ebe ọzọ i nwere ike ịga karịrịkwa rịrịkwa na ọbịga tipa bịa nọ ga dịrị jụ m ajụjụ ajụjụ ewu ee Egbuna achọọla m achọọla m ewu a chọọ ya elu chọọ ya ala n'ime ogbe anyị a niile ahụhụ m ya sị m bịakwa ọhịa bịa chọọ ma ewu enwe otu ma na ewu ma enwe otu o shi gbere feta bịa nna ya Ebube nye kwa otu nwunye gị ji kpọọ ee eh, enyi nwoke Ụwazuruike sị ọ wụ amụsụ ị bịakwa ebe a ibo m ohi ewu
onwekwa na ebubo ọhụụ nọ n'ihe nne nweta obi nsị gị alachi ya bịa ndị ọwụ ihe ebe ọwụ ime ọhịa ihe ọwụ ebe ewu na-akpata nri mechie ọnụ ma m ga-eme gị ihe emere ibe gị ị gara ịkpọ m onye ohi ewu m mara sị ị kpọrọ m onye ohi ewu
Egbuna i jikwa aka gị boo onwe gị oshi ewu o i ji aka gị boo onwe gị oshi ewu o he m na-ekwu onye zuru ewu m a Amadịọha ga-awụ ya chain n'olu Amadịọha ga-awụ ya chain n'olu o onye zuru ewu m a arụela aka na ike mbe ọ ga-akpachi ya ọ ga-akpachi ya o Egbuna aga m ala

tipa ahụ vuru gị bịa nga ya vurukwa gị n'ọgawa igwe ichie m ọkwanụ nwunye Ebube jizi aha m akụ mgbịrịmgba nwunye Ebube bịara na be m n'iru nne m na iru nwunye m wee sị na mụ na-ata ha amoosu na mụ na-ata ya na nwa ya amoosu onwekwa amoosu na-ata Ebube onwebekwa mgbe Ebube ji sị na a na-ata ya amoosu na ọ bụ Ugomma na nwa ya nwaanyị ka a na-ata amoosu Ugomma ejeene n'ime afịa wee kọsaa na m na-ata amoosu nke mere na m na-anata ọrụ mbọsị a wee fụ ụmụaka na-agbara onwe ba bọọlụ ba kwetọ bọọlụ ba na-agba wee kpọwa m Ụwazuruike amoosu Ụwazuruike amoosu ya ka m sị ka m bịa gwa unu na okenye ada awọ n'ibi ya anya anụ nwaanyị ada agbapụ n'ụlọ ma di ya amaghị ọ bụrụ na m amaghị ihe m ga-eme Ugomma kama na asị ka m gbachi nkịtị ka m bịa kpesagodoro unu ka m nụtanụ ihe unu je-ekwu tupu o nwezi ihe m je-ekwu kama atụrụ sị na ya amaghị agba egwu ma ọ bụrụ nke e buru bịakwutere ya ọ sị ya amaghị agba agba na ya awụwa awụwa ekelekwa m unu
ekene m Ugomma ị nụgo ife Ụwazuruike kedu ife i nwere ikwu maka okwu igwe
ndị ichie ekele biko eziokwu na mụ gara be Ụwazuruike mana agaghị m ebe ahụ ga kparịa ya agakwanụ m ebe ahụ ga gwa ya okwu ọjọọ akpọkwanụghị m ya amụsụ mana ihe m gara ebe ahụ ga mee bụ ịgwa ya biko ya emekatakwana ọzọ taa nwa m nwaanyị ma ọ bụ mụnwa ya tazina nke ọ tara ezugo ọ gwụchago ihe m gara ebe ahụ Ugomma nna anyị ihe a ị na-ekwu o doro gị anya ihe ị bịara ịgwa anyị ebe a i jikwa n'aka kedu eziokwu nọ n'okwu a
nna anyị ihe m bịara ebe a kwuo taa doro m anya ejikwanụ m ya n'aka nna anyị mgbe ọbụla Ụwazuruike bịa n'agbata obi anyị maka o nwere onye ọ na-abịa afụ ebe ahụ ọ bịa ya fụhaana ada m nwaanyị Ebere ọ fịa ya aka n'isi o jide ya aka n'isi nke a awụghị nke izizi ọ wụghị nke ịbụọ nke o ji wụrụ nke ịtọ ọ fịacha ya aka n'isi ahụ ọkwa ada m nwaanyị arahụ n'ụra ọ rahụhaa n'ụra ndị amụsụ abọrịa ya kerie anụ ya Ebere binie igwe ndị ichie na ị na-ahụ nwa m na ị na-ahụ ya otu o si wee takarịcha ya ahụ ọ bụghịkwa sọsọ ya ma mụnwa ihe m bịanụ bụ unu bikonu yọọrọnụ m Ụwazuruike ya kwenunu ka anyị wee zuru ike ya tagbuna m ezinụlọ igwe ọ gwụchakwa ka ọ ha m n'ọnụ ndị ichie mma mmanụ o ekelenu mma mmanụ kwenu Ụwazuruike ekele m gị na ị wụ mmadụ i nwe ezigbo obi iji buru okwu a bịakwute eh, igwe na ndị ichie maka na ọ wụrụ onye ọzọ onye obi ike obi obi ụfụ ya ga ya na nwaanyị ya Ugomma aga n'ụwa i metara nke ọma mana okwu anyị ga-enyocha ya ruo ya n'isi mara nke mere eme mara nke na-emerọ eme mana ihe m ga-ekwere nkwa bụ na n'obodo anyị a ka nwoke ka nwaanyị ka nwatakịrị ka oke mmadụ mmadụ agaghị akpọkwa gị amosu onye nwaa ya anwa onye ahụ egburu anyị ọkwa egbu nkwụ ya dị otu ahụ igwe ekene m unu ekene m unu a sị na nwata kwuo ọnụ ọ sị na ọ gwagbuo okenye n'okwu o wee bụrụ ya Ugomma igwe
na ị makwa na okwu a nụwa ị na-ekwu maka Ụwazuruike kịta na okwu a siri ike kpọọ nkụ na ebubo a ị na-ebo ya a chọpụta na eziokwu adịrọ ya n'ime ị ga-ata afụfụ dị ya maka a bịa nlechachacha okwu anya na Ụwazuruike na-abịa afụ mmadụ ndị agbata obi gị o metụ nwa gị aka n'isi nwa gị nakpuo ụla amosu atazie ya akụkọ iro ka ị na-akọrọ ụmụaka ka ọ bụ gịnị a sị na m achọrọzi nsogbu n'obodo anyị a maka enwego m nsogbu ebe dị iche iche site n'ife ụmụ nwaanyị na-ekwu m wee sị Ụwazuruike ekene m gị maka okwu a ị wepụtara mana ife m chọzi ị gwa anyị kịta bụ biko ị mara ife ọ bụna ị chọrọ ka Ugomma nwunye ebube meele ka obi wee delu duu ka ọnụma gị wee naachi azụ kwuo ya kịta ọ ga-emele gị ya
igwe ndị ichie ekene m na mbụ Ugomma na-ewere ekwe je nwakwakwa n'ezi nwa n'afịa na mmụwa bụ Ụwazuruike aha ata amosu komkom ka otu nke ọzọ bụ na ewezụga na nwoke na-eji ịdụ na ibu akwa ibi ya asị ntị bụ ime isi ebube di ya ọ nwere ịkpa anwụ maka na ewezụga ebube bụ di ya n'akụkụ kịta efu nwaanyị a nkue ibu ya ahụ ọ na-adị otu a apịa by force maka na ọ bụ ebube bụ lada bụ mbube nwaanyị a ji arịgo ngwa ya aba n'ime afịa goro ime ewu ise kara aka ewu alaghala ewu darụ na ga-enwe mpi kụrọsụrụ mpi ewu ya abụ ị wanye aka n'imi ya aka gaa n'imi ya ise dego ime mgbaji ọkụ mgbaji ndị arụ na alaghala ya dị arụ na ọ bịa na be m na-ekuru m mmiri na drọm kwa ụbọchị na-ekujuru m mmiri na drọm okwu bido okwu onye ofu ọnwa ọ bụ na o meghie o meghị nke a ọ bụ ihe ya eme ọfụ m n'ezi agwa ndị ichie ekene m unu. Ndị ichie ekene m unu. anyị anụgo ife i kwu ma lotekwa egbuo maka iwe maka na mgbaalụ bibu ọkụ ji gbaala ite gba ife dị ya n'ime mana ị sị na ife ugomma nwunye be ji emere gị n'ọrụ ife anụnwa ọ bụ n'ime ume dị agha n'obodo a a sị gị mee ife dị etu a ị ga-emekwu ya
ugboro iri na ise ka m ga-eme ya aga m eme echi ja igwe ifere iri ụwa zuru ike kwuru ebe a ị ga-emegbodo fancha ka nke a wee bụrụ ife nkụzi nye ụmụ nwaanyị anyị ka ọfa ife ife a marọ ka nwaanyị dị ekwu maka ya ka udo zuru oke wee bata n'obodo a wee sị ifere iri ụwa zuru ike kwuru otu a ka a ga-esi eme ya ekene m igwe ụwa zuru ike ụwa sikwuru ike o egbuna
maka mụ na nwunye m na-anọzi n'ụra na-eme ihe agbajiwe nwa aka mgbe anyị ji eteta ụra ọwụ na mmiri ejuna drọm anyị anyị nweziri tanka na-agbara anyị mmiri

ụwa dị egwu onye megide megide gwa m na ugomma ga-emegide megide were isi ya were buru mmiri na-abịa echuru gị mmiri ya that is otu otu na-aga toro toro toro toro toro na ọ ga-emegide mee ya aga m ekwete ka ọ bụgodị nke mmadụ nke e jizi ekwe gaa n'obodo niile na-arịọzi gị arịrịọ ụwaziri ike ị siri ike na mmadụ ụwaziri ike ị siri ike na mmadụ nwata bekata ụwaziri ike ụwaziri ike adịghị ebu ọnụ enweghị mpatu onye para ya
ụwakwa ya ụwa siri ike o mana ụwaziri ike kedu ihe mere nnọọ nwaanyị a ji lecha nnọọ anya n'obodo a niile o nweghị onye ọ bụla ọ tụrụ aka ọ gịnwa bụ onye ọ tụrụ aka ihe mere anyị ji na-agwakwu gị enyomikwu onwe gị enyomie lekwe ma aka gị ma ọ dị ọcha ihe anyị na-ekwu okwu ya n'ihi na nwaanyị a tachaa ahụhụ a a bịa chọpụta na aka gị na o nwere ka aka gị ji ma gọọ egbuna ga-amakwasị nsogbu ga egbuna o zugo o zugo o zugo o zugo egbuna ọ naghị eruo ama afọ azụgụ ihe ha abịa be m ịkparị m ihe ha anya m ekwuo na mụ na gị bụ enyi ị bịazi be m na-akparị m ọ dị mma egwu na ọ bụrụkwanị na e nwee ka e siri gagide o wee bụrụ na ewu niile na-efu n'obodo a na ngịnwa m anya
anyị na-ebe na-akọ ihe gbasara na ugomma ga-akọrọ akụkọ ewu ole ihe gbasara ugomma na ewu

biko nna anyị gbagharụnụ m otu ọbụla m siri mejọọ gị ma nke m ma ụma mee ma nke m na-amaghị ụma wee mee biko ana m arịọ mgbaghara kwere maka chineke gbaghara m

mba chineke ekwekwana eh? mba ọ gịnị ka igwe na ndị ichie ya kpebiri igwe na ndị ichie kpebiri na gị ga-akpụtara m ewu ise ewu gbara agba ewu ya bụ i jikọla aka manye n'imi aka gaa n'imi ya gị kpụtara m mba ji ọgụ mba ji ọ mara aka na ọ bụ otu aka ọ yara agbụrụgbu yara ọnya egwu ewu ekweghị gị bụ ogiri sie n'ofe i wee tọrọ jọrọ jọrọ wee bịa be m wee bịa were mpịmpị ụtalị ya wee ji a na-ekwu na mpịmpị ụtalị nọ ka ị chọtara i wee kpụrụ ewu afọ na-asa ewu kwashiorkor ji wee kpụtabara m ka m rie ewu kwashiorkor ji ka kwashiorkor tụ m ya bụ na ngị bụ onye na-achọ m ị na-achọbụrụ ihe ga-eme m gboo gboo gwa m ị na-anwa m ọnwa
ị na-anwa m ọnwa bikonụ nna anyị eh, biko biko nna anyị neenụnụ ndị nke a m weta ihe adịghịrị ezinụlọ m mma kemgbe abalị ole na ole ndị nke a m weta ejekwanụ m jeje bite ego m ji jee zụta ya n'ahịa bikonụ nna anyị biko biko eji m chineke wee na-ayọ gị gbagharụzianụ m o biko ihe na-esiri gị na ezinụlọ gị ike

ihe ka ị gagidere kụgide ọnụ gbamgbam maka ị nwere otele ị na-ekwu n'ọnụ ọ na-apụ gị n'otele ngwaziri ike bụ ebụrụ onye e ji ata akị mbụba dike ọ natara dike mma arụsị na-enye nwoke na nwaanyị nri onye ụwa na anị ụwa niile na-atụ egwu dịka m iwe were m na iwe na-akụtọkọ m onye onwe ogwe si be m pụọ sikwa be m pụọ si be m pụọ biko nna anyị
di m ewela iwe biko meere ugomma ebere biko nna anyị i lekwanụ anya ọ gbalịala ọ bụrụgodu sọsọ mmiri ọ na-ekutere anyị kwa mbọsị ọ kwanụ nwaanyị ibe m ka ọ bụ ọ na-emetụkwanụ m n'obi biko ọ bụrụ n'uche m aga m asị ka anyị chefuo ihe niile ma ya buru onwe ya lawa biko ana m ayọ gị biko Hey! Hey!
Ụlọ ọma ka ị dị. ị mara ihe ị dị abụghị ndụ maka ị bụ ọrịa ọkụkọ ọcha mara mma n'ugbere eche na igburu nwere obi obi nwere ebe obi anụmanụ ịmụkọ ọ kara mma na e jiri nụrụ ewu ya karịa ịmụ onye dịka e jiri nụrụ ewu nakpụkpọ ụra mụ na ewu ya nakpụ ụra echezi na o nwere ihe eche ewuo afọ na na ya ha chịkọtawa ihe nwere

ahamefule ole ebe ka ọ nọ ọ fụrụ afọ ọ fụtakwa ya fụtakwa ebe ahụ ọ nọ ya bụ ebe ahụ ọ nọ bịa ọkpọkpọgo m nso na akpọkwala ụtaba ụtaba ụtaba eh, ogbuefi aka ọ ngwa bụ ya ka onye gara gba onye gara were ụtaba ụtaba ogbuefi ndị egbula eziokwu m ama m kemgbe anyị kụchara anyị ihe ọ wụ onye m kwere kọbata n'ime ụlọ ahụ ọzọ
ya hụrụ sị sọ gị na-aba n'ime ụlọ gara ọgwụkwara ụtaba ọ ga-awụsị gị tanị gị onye mebe ọgba gị oge ọwara ajụ gị ajụjụ ga-abụ isi ịlagọdo onye dibịa lekwesị gara ma ihe yi nwere eze bisi nwere ịlagọdo onye dibịa onye were ụtaba ụtaba ogbuefi ị ma aha John isi John Bravo ngwa gbe ikpe gị n'ala gị ahụ taa ka ị ga-akwụsị ohi ụtaba ka m bịa mechaa anya gị mmeda ma nweta gị nweta ihe aka anya gị megbuo gị

anya m ahụgo arụ n'obodo a kedụkwanụ nke ugomma buzi ekwe aga ọ wụzi awụ dee ya gbula akọ na-ama ekwe ọ wụ ọrụ ya ma ugbu a kwa maka o buzikwanụ ekwe aga n'ụtụtụ a lekwa nwaanyị ị chọrọ ịgwa m na ị wụ onye ọfụ n'obodo a ị nụrụ na ugomma jere na nke ụwa ziri ike wee fee nwoke akwụ fee ihe na-ada efe efe gwa ya ụbọsị nne ya mụrụ ya sị na ọ na-apị ya amusu igwe na ndị nze wee nye ugomma ntaramafụfụ sị ya jegharịa n'obodo gwa ha na ụwa ziri ike abụrọ onye amusu ka o nwee ike ijideta ire ya aka ewu nwaanyị mmadụ onye obiọma ebere ka ị na-emere ya ihe a kwesịrị ekwesị ọ ihe kwesịrị ugomma ka ụwa mụta taa ijite ire ha aka

igwe si ka m gwa ndị obodo igwe na ndị ichie si ka m gwa ndị obodo na ụwa zuru ike anaghị ata amụsụ ụwa zuru ike anakwaghị ata amụsụ o ụwa zuru ike anaghị ata amụsụ o ihe m na-achọ ịgwa ụnụ bụ a si agbịsị gbaa otele ọ mụrụ akọ agbịsị agbaala otele ka ndị nke ọzọ werenụ mụrụ akọ o igwe si ka m gwa unu na onye ọbụla a nụrụ n'ọnụ ya na ụwa zuru ike na-ata ka ọ bụkwa amụsụ Hmm. na unu na ha ga-erikwa nkịta nwụrụ anwụ o ọkwa unu si na agbịsị gbaa otele ọ mụrụ akọ ọ gbakwala mụnwa wee kwanụ mụnwa wee mụtakwa akọ o amakwaghị m mgbe m ji wee kwuo ya biko ụwa zuru ike ewela iwe o maka na anọ m n'ụra ụbọchị ahụ ahụchataghị m ọfụma anya m na-eme baibai ọ ya ka m ji si ka m bịakwasị gị biko igwe na ndị ichie unu ewela iwe o ụwa zuru ike ewela iwe o ọ gwụchakwa ka ọ ha m n'ọnụ o

ha nwụrụ m n'aka le efe m yiri m n'ara m efe m ewepụsị Chineke kechiri m ike mama alala gọmị ah, ndị abalị dị egwu ee papa ndị abalị ga-abala Chineke Chineke tụrụ m onye onye

ka abụrụ izizi ya mana nke nwudoro etiri m ya ịgba oge mara ya na-alụzi na-alụzi na-alụzi okpukpu efe otikapụ ọsọ hmm. wee mana n'ihe nwanne ya nwoke mee ya chioma

chere hmm? chere o chere nụ ah, ichi ogbene egbuna papa i zuru ewu nna anyị nyeteghị ewu inwe onyeteghị inwe ozu ewu sịsa mara gị na ọbịa ihe n'ebe m zuru ohi ewu

aka m dị ọcha ọ bụ ha gara ka chọchọ nwere nye nụ Egbuna gee ntị ọ wụkwa gị zuru ewu ọkwa ihe kwuru ọkwana gị nwe efe ọkwa ya ọ wụ m ị na-agụ agụ ee ogbefi ogbefi biko achọghị m ịlụ ọgụ chọkwana m ka ndị a mewa asawa ihe a ga-eji efe ala hmm? o nwere ebe a ga-eji aga a gagodi na nke igwe na nke bishọp a gacha na nke igwe a si ya gaa na nke eze mmụọ na nke alụsị a gaa na nke alụsị alụsị ga-ewere aka ya mara onye nwe efe nke m nyere ya ewu otu izu ọ ga-eji aka ya

ihe ị chọrọ ka m nye gị ụbọchị abụọ ma atọ nye m anọ ọ masị gị were ụbọchị iri ọkwa gị ọkwa gị ogbefi ichie a na-arụga ichie ibe okwu hmm? ọkwanụ a sị egbuo ma iwe elie maka ushi a sị nga nwatakịrị nọkwana nga oke- nga nwata jidere odere rie oke ya anọghị ebe ahụ na ihe m na-agwa gị ewerele m na oke na oke ibe ya ewerele anya wee gba izuzu o nwee ihe ị chọpụtara site taa ruo ụbọchị eke ee gị gwa m ma ọ wụkwana ya anyị ewere efe jee na

Ikenna igwe ị ga-adị o galụ kọọrụ mụnwa na Egbuna zuru ewu ya wee jụọ Egbuna Egbuna gaa aka nri gaa aka ekpe wee sị na unu nwa wụ ndị ichie mana mụ igwe natara anata uwe ndị igbo ọkwana ya ife a wụ ife omenala wee kpọọ eze mmụọ ka ọ gaa n'omenala dịka o si wee dị eze mmụọ ọ pụta bata n'obi

m mecha ife m chi ime onye ọbụla aka ya nọkwa n'ife a na-akọ ọ daa n'ebe agwala ozu ọ ya anyị chọrọ onye nwe ife ọ chi ikwu tupu m bie ọlụ m a sị m mba si bilizie ife a na chelu mmụọ chelu mmadụ obi oche eze m o nwere ihe m chọrọ ikwu eze m o nwere ihe m chọrọ ikwu biko chere ndị ichie ekele m unu igwe ekelekwe m gị ee eziokwu m niile ọ mụ wụ onye zuru ohi ewu a mana mana ọ wụghị naanị m bụ onye zuru ohi ewu a o nwere ndị zuru ohi ewu a unu sị m kpọọ aha ndị zuru ohi ewu nze ibene i so zuo ohi ewu ahụ chere ejila akụkọ okwu anyị achọrọ mgbe mgbe na-achọ akụkọ okwu adịghị ka ama nna m na-eshi oge ọbụla anyị ji abụ ya bụ nze ọdịnaka i sokwa na ndị zuru ohi ewu mme isi adịghị m isi adịghị m isi dị mma isi o mebiri m ma ma ma nwata ihe m na-ekwula akpụ na o nwekwara onye ọzọ so ya unu sị m kpọọ eze mmụọ ị sị m kpọọ igwe ị sị m kpọọ eze mmụọ

igwe ebe kwanye nwe na aka gị dị ya igwe i chefuole ehi m vutere gị mbarada otile mbarada ike ewu ahụ nye gị ebe ụkwụ ya ahụ were nye gị m ji bịa kelee gị ekele

ewetara gị gasị ihe ị laikere n'ọnwụ ebe imeji ewu na ebe eriri afọ ya na otu aka ya ma kparakwa ya nye i nyere nwaanyị ndị obere ọ gasị nwaanyị ga-enye gị ịjụ ha ajụjụ ebe ewu ọbụbụrụ mma mmanụ o kelenu o kwenu anaghị egbu ọchụkwụ n'igbudu a anyị anụla okwu a anyị ahụla otu o si ada ọ bụghị okwu anyị ga-anọ ebe a na-ekwu ka anyị gaa na eh, palace eze n'obi n'ebe igwe ka anyị gaa nọrọ kparịa nkata otu o kwesịrị ka ọ dị

eze mmụọ eze mmụọ eze mmụọ ndị ichie igwe eze mmụọ buru ngwongwo gị tinye n'ọbọ ndị ichie sị ka anyị baa n'ime obi kwuo okwu a ndị ichie

ọ dị mma anyị ga-ahụ isi ya taa kelechi kelechi jee na ebe a na-esi ebe na-esi wetere m ose ọkpọ ahụ akwara gaa n'ime ụlọ m gaa ịma ebe m bịadowa m weta m ahụ egwuregwu n'akwụkwọ ọnwụ ka m zụrụ ya azụ

nza amụtala a na-efe anaghị ebeghị dinta chọkwara ya ọmụta otu esi agba n'agbafughị agbafu n'agbajọghị agbajọ
enyi abụọ ama ama n'ime obodo ndị ajọ mmadụ egwu na-abụ onye ori ọ na-ezu egwu ụwa zuru ike na ọ jọrọ njọ ọ na-ata amusu ndị ajọ mmadụ okoko ofu mbọsị ga-abịa aka ga-akpara ha ndị omekome ndị ajọ mmadụ okoko ofu mbọsị ga-abịa anya ha ga-ahụ ntị ha

bịa na kichin ebe usekwu ebe ahụ maka na nkụ ndị ahụ nọ nga ahụ ma ewere ahụ isiri nwa nwa ụlọ ahịhịa ụkwa anụ gbagawa gawa bịa na gwaghị sị ga anya gana aga ka oke ọcha

ama m ebe ọ na-eje ebute anwụrụ ya ebute ọkwa ezuchakwa ya ezuchakwa ya emere ya mechina nwunye emere ya asadị ego ochie ama mụta arịma ego ya arịma la okpuru benchi ee mm. ntọrọtọrọ ka mmanụ anwụrụ ya atụrụ ya tụrụ nwaanyị ibe ya o mm. ụgbọrọ